Agus anois ar an líne tá Eoghan Ó Néill, Ceannasaí na Nuachta ó Ráidió Fáilte. A Eoghan, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Dara. Ok, a Eoghan, tá 'fhios agam go bhfuil a lán daoine, tá 'fhios agam go bhfuil a lán dúshlán i dTuaisceart Éireann anois agus go bhfuil daoine ag streachailt agus tiocfaidh muid ar ais go dtí sin i roinnt nóiméad ach ar dtús tá Michelle O'Neill agus Sinn Féin ar mhuin na muice ar go leor bealaigh le roinnt seachtainí anuas agus an Feidhmeannas ar ais ag obair, nach bhfuil? Tá, ach seo mí na meala mar a déarfá, seo an tréimhse atá siad ag dul a fháil b'fhéidir níos mó tacaíochta ón phobal ná mar a bhíodh siad abair i gceann bliana nó dhá bhliana nuair a fheicfidh muid iad ag tógáil roinnt socruithe atá ag dul a bheith deacair. An príomhrud a caithfidh siad a dhéanamh agus tá siad ag déanamh go measartha maith ag an phointe seo, uimhir a haon, caithfidh siad tosnú ag tógáil caidrimh leis an phobal aríst. Mar tá a fhios agat, ar feadh seacht mblian ansin ní raibh siad i gcumhacht ach dhá bhliana so tá easpa mór muiníne ann, easpa mór iontaofa ag an phobal i bpolaiteoirí i gcoiteann. So caithfidh an fheidhmeannas agus an tionól a bheith ag cruthú don phobal gur gá agus gur chóir iad a bheith ar ais agus tchí muid cuid den más mian leat na cleasanna poiblíochta bhí Michelle O'Neill den chéad uair riamh do príomh-aire Shinn Féin bhí sí i Park Windsor an oíche faoi dheireadh ag tacú le Tuaisceart Éireann ar fhoireann sacair na mban ní fhaca muid a mhacasamhail sin riamh so tchifidh muid rudaí den tsórt sin. agus is cuid iad den iarracht le bheith ag cur in iúl don phobal, look, níl muid ag dul ag troid, níl muid ag dul a argóint, tá muid ag dul a dhéanamh ár seacht ndícheall ar son an phobail ar fad. An darna rud, phléigh siad le ceann de na fadhbanna a b'éigean a réiteach láithreach bonn agus sin an tuarastal do seirbhísigh poiblí nó oibrithe seirbhíse poiblí so gur shocraigh siad go mbeadh ardú suntasach ar an tairscint a bhí ann d'oibrithe san earnáil poiblí agus gur seo iarracht acu sin le bheith ag baint den drochnimh san fheoil a bhí ann faoin aighneas maidir le cúrsaí tiománaithe bus, altraí agus dá réir. So tá siad ag iarraidh sin a réiteach agus an tríú rud atá ar bun acu, Tá siad ag iarraidh go díreach straitéis a leagan amach fá choinne an bhliain seo chugainn, an bliain buiséid seo chugainn agus ansin i gcás Shinn Féin mar tá siadsan i gceannas ar thrí roinn a phléann le cúrsaí eacnamaíochta, sin infreastruchtúr, eacnamaíocht agus airgeadas, so tá siadsan in áit atá ag ligean dóibh a bheith ag beartú go fadtréimhseach. a ligeann dóibh a bheith ag beartú polasaí fá choinne trí bliana, ní fá choinne bliana amháin. So tá siadsan ag smaointiú, yeah, ba mhaith linn ní amháin budget don bhliain seo ach roimh dheireadh na bliana ba mhaith linn budget do trí bhliana. Ansin beidh na ranna stáit in ann a bheith ag feidhmiú agus cinnteacht fá budget agus dá réir. So ach ag an phointe seo sílim gur an príomhrud atá ann, gan aon mhóriaróg aighneas titim amach idir na páirtithe go dtig leo cruthú go dtig leo obair as lámh a chéile mar tá sin a dhíth le go gcuirfidh an pobal muinín ann. Ceapaim go bhfuil ag éirí go maith le Michelle agus Emma chun íomhá dearfach a chur os comhair na ndaoine go dtí seo ar aon nós. Ok a Eoin, an féidir leat níos mó eolais a thabhairt dom faoin gcaoi ina bhfuil daoine i dTuaisceart Éireann ag streachailt faoi láthair ó thaobh déine? Bhuel, I mean, tá sé, tá sé ann achan lá, amharcann tú air agus is dócha gur ar leath an bhealaigh agus bhí Deirdre Hargey ó Shinn Féin ag déanamh an phointe seo aréir ar The View, ceann de na cláirthí teilifíse anseo, gur seo polasaithe na dTóraíoch in sa Bhreatain agus gur bhain siad cuid mhór airgid amach as an áit seo, gur ghearr siad siar ar airgead do na comhairlí, gur ghearr siad siar ar airgead don oideachas, ghearr siad siar ar airgead do shláinte agus dá réir. Rinne siad seo ar fad mar nach raibh tionól ná feidhmeannas ann agus thiocfadh leo a dhéanamh. Ach tá siad ag leanúint fosta de pholasaithe atá ann in sa Bhreatain fosta a bheith ag gearradh siar ar ar airgead do na comhairlí le nach dtig leo níos mó seirbhísí a chur ar fáil agus dá réir so an rud céanna agus an rud cé mar a bhí sé suimiúil aréir fosta an méid a bhí le rá ag Deirdre Hargey nuair agus ag an DUP cé mar a bhí siad uilig ag seinm ar an aon phort amháin tuigeann tú is léiriú é ar an dóigh a bhfuil cúrsaí anseo inné shocraigh siad na rátaí réigiúnta don tuaisceart. Agus seo an ráta, bíonn ráta agat ag an chomhairle áitiúil anseo ach ansin bíonn ráta ag an fheidhmeannas. Agus shocraigh siad an ráta, bhí rialtas na Breataine ag iarraidh orthu ardú 15% a chur ar na rátaí, chuir siad ardú 4%. agus deir siad, sin de thairbhe go bhfuil daoine beo bocht. Níl muid ag dul a rá le daoine, tá sibh beo bocht, tá muidne ag dul a thógáil níos mó airgid amach as bhur bpócaí agus, you know, tá muid ag labhairt fá na stailceanna a bhí ann agus atá ann le tamalt anuas. Luaigh mé na altraí agus na haltraí sóisearacha, junior doctors ar stailc, na lucht traenach agus lucht bus chuir siad an stailc ar ceal mar tá cainteanna ag dul ar aghaidh anois agus thig leat dul fríd an liosta ach tá I mean tá gan amhras ar bith deirtear i gcónaí gurb é an tuaisceart an an réigiún is boichte in sa Ríocht Aontaithe agus tá sin fíor Bhí sé fíor riamh, tá sé fíor go fóill. B'fhéidir gur measa atá cúrsaí mar nach raibh feidhmeannas ann. Baineadh airgead ar shiúl ón Roinn Oideachais, baineadh airgead ar shiúl ón earnáil sláinte, baineadh airgead ar shiúl ó earnáil dlí is cirt. Tá an PSNI ag impí airgid, tá an tAire sin ag impí airgid. Ceann de na fadhbanna is mó, is dócha, níl. an Feidhmeannas ag dul a fháil an oiread airgid is ba mhaith leo ó Rialtas na Breataine agus tá leisc ar na polaiteoirí a bheith ag tabhairt isteach, mar shampla, táillí níos airde do mhic léinn nó táille uisce nó a leithéid mar tuigeann siad, ní amháin nach bhfuil dúil ag an phobal ann ach, ach ab é dó, Téann sin i gcoinne an chreidiúint atá acu. Tá daoine bocht. Goidé mar a fhaigheann tú níos mó airgid ó dhaoine bochta? Agus beidh siad ag amharc ar rudaí cosúil le b'fhéidir ar cháin chorparáideach nó cáin de shórt éigin ar infheisteoirí a dtig leo airgead a fháil nó cáin ar na bancanna nó rud éigin mar sin. Rud. a bheadh ann d'institiúidí seachas don phobal mar glactar leis agus tá an uile sampla achan lá, tá daoine beo bocht i láthair na huaire, tá an cogadh san Úcráin i ndiaidh déanamh rudaí níos measa, tá táillí leictreachais ag dul in airde agus araile so. Tá an cruthúnas ann achan áit. Ó thaobh an fheidhmeannais, a Eoin, an síleann tú go sroichfimid crosbhealach ina mbeidh argóintí móra idir an feidhmeannas agus Rialtas na Breataine faoin méid beag airgid atá Rialtas na Breataine sásta a chaitheamh i dTuaisceart Éireann? Bhuel, tá sin tosaithe cheana féin ar bhealach, ach arís eile, I mean, tá sé iontach gur aontaigh achan pháirtí an DUP, Sinn Féin, Páirtí na Comhghuaillíochta agus an SDLP mar aon leis an UUP, Ulster Unionist agus caithfidh muid cuimhniú air tá an SDLP sa fhreasúra anois so is é polasaí s'acusan a bheith i bhfírinne ag ag cáineadh ag cur i gcinne pholasaithe an rialtais ach thacaigh siadsan leis an éileamh ar Westminster agus ar Downing Street agus ar an Whitehall go dtabharfad siad níos mó airgid don Tuaisceart mar deir siad, fiú de réir argóintí na Sasanach féin, admhaíonn siad, go bhfuil siad ag tabhairt níos lú airgid don Tuaisceart ná mar a d'aontaigh siad a thabhairt. So tá an argóint sin ann. Níl dabht ar bith, sílim, go gcreideann na polaiteoirí go mbeidh níos mó airgid ar fáil idir seo agus beidh budget ar an tseachtain seo chugainn ins an Bhreatain so tá seans go bhfeicfimid toradh éigin ansin. Ach caithfidh muid cur insa reicneáil fosta, a Darren, insa chúlra, tá toghchán ag dul a bheith insa Bhreatain. Beidh sé ann mí Bealtaine nó beidh sé ann san Fhómhar agus ansin beidh siad ag plé gach seans le duine insa pháirtí, i bpáirtí an Lucht Oibre. agus b'fhéidir go mbeadh siad ina bhfad níos solúbtha agus b'fhéidir níos flaithiúla ná mar atá Páirtí na dTóraíoch. So tá sin ag cur san reicneáil fosta go bhfuil siad ag ag iarraidh ag brú agus cuid de na rudaí atá le déanamh acu, you know, beidh b'fhéidir faoiseamh de bhliain nó beirt acu sula dtig. cuid de na fadhbanna is measa chun tosaigh so más féidir leo airgead níos mó a fháil ó rialtas nua sa Bhreatain rachaidh sin ina gcoinne. Ach in éagmais sin beidh orthu a bheith ag oibriú amach bealach le airgead a fháil, b'fhéidir ó na hinstitiúidí móra anseo. Tá maoiniú geallta ag rialtas na hÉireann an-tábhachtach agus oiriúnach mar sin, nach bhfuil? Ó, thar a bheith tábhachtach agus bíodh is go raibh cineál drochfhuil nó drogall ar roinnt aontachtaithe a bheith ag aithint chomh tábhachtach leis, tá tú ag labhairt faoi airgead mór, 50,000, 50 milliún gabh mo leithscéal, mar shampla, do Pháirc Casement gan ach rud amháin a lua, sin an ceathrú cuid den airgead atá de dhíth. Sin píosa mór airgid. Ná dearmad gur thug siad airgead le cuid de na altraí. a oiliúint tá roinnt bliantaí ó shin so agus tá airgead ag teacht don A5 an bóthar idir Baile Átha Cliath agus Tír Chonaill a théann fríd an tuaisceart so agus an droichead ag Rinn Mhic Giolla Rua fosta Ó Méith agus Cairlinn so is rudaí suntasacha iad seo.

dúshraith agus tacaíocht le go dtig le Stormont a bheith uaillmhianach agus dearfach ins na pleananna atá acu. Ó thaobh an Cumann Lúthchleas Gael agus muintir Iarthar Bhéal Feirste, is dea-nuaíocht é go mbeidh athfhorbairt á dhéanamh ar Pháirc Casement, nach bhfuil? Beidh daoine thar a bheith sásta ach amhrasach go fóill, níl aon chinnteacht ann go dtarlóidh sin. Chuala muid cheana féin Jarlath Burns ag rá inné tá CLG ag tabhairt suim thart fá 15 mhilliún, bhuel sin píosa maith as an budget s'acusan agus tá Rialtas na hÉireann ag tabhairt 50 milliún, so sin 65 milliún, tá siad ag smaointeadh gur 200 milliún nó mar sin a bheas i gceist. Ach cuimhnigh ar mar a dúirt duine in Irish News anseo roinnt uaireanta an tseachtain seo, an páipéar náisiúnach is mó is dócha, agus cuimhnigh, ní raibh ach 70 milliún ar seo nuair a thosaigh siad. Dá mba rud é gur lean an Feidhmeannas, bheadh sé uilig íoctha fán am seo. Má tá an price i ndiaidh dul, méadú faoi ceathair, a bheag nó a mhór. sin de thairbhe go raibh na polaiteoirí, an DUP, UUP san áireamh, agus Sinn Féin, an SDLP, nach raibh siadsan ag feidhmiú. Níl an locht ar an CLG nach raibh siad ag feidhmiú, tá an locht ar na polaiteoirí. So, beidh orthu a bheith cúramach. Tá an DUP, tá siad ag iarraidh an dá thrá a fhreastal, tá siad ag labhairt, you know, Tadhg an dá thaobh, tá siad ag pointe amháin ag rá, oh no, tá seo iontach tábhachtach, tá na Euros iontach tábhachtach, ba mhaith linn go ndéanfaí seo a mheas. Mar tionscnamh airgeadais, ní ag cur na polaitíocht insan áireamh, ach insan am céanna tá sé ag rá le cuid dá lucht tacaíochta, oh no no no, sin i bhfad barraíocht airgid don CLG, ní maith linn an CLG, tá sé ró-náisiúnach, tá sé ró-poblachtach, ró-phoblachtach agus dá réir. So. Beidh le feiceáil, ach sílim, an dóigh a bhfuil cúrsaí ag dul go dtí seo, sílim go bhfuil momentum, tá dlús ag teacht taobh thiar de seo, bhí UEFA anseo an lá fá dheireadh, d'amharc siad ar an rud. So, dá mbeadh ormsa airgead a chur ar chapall ar an chionn seo, déarfainn go rachaidh sé ar aghaidh agus gur Rialtas na Breataine a íocfas an chuid is mó den airgead eile atá i gceist. OK, Eoin, tá a fhios agam go bhfuil timpeall €600 milliún geallta ag Rialtas na hÉireann don mhótarbhealach an A5. Tá roinnt mhaith agallaimh raidió déanta agam as Béarla le roinnt blianta anuas le Steve Bradley ón mbrúghrúpa iarnróid Into the West ar Near FM. Chomh maith le cúrsaí bóithre i dTuaisceart Éireann, an bhfuil mórán eolas agat faoin easpa iarnróid i dTuaisceart Éireann freisin, a Eoin, agus bhí Pádraig Mac Lochlainn ó Shinn Féin, chuir seisean amach, mar shampla, léarscáil. ag léiriú agus tá an plé seo ag dul le blianta. Tá an ceart agat, Into the West ag déanamh obair mhór ansin, Colmán Ó Raghallaigh thíos i Maigh Eo ba ghnách a bheith ann tráth agus i dTír Chonaill chomh maith, tá sé á chur chun tosaigh le blianta fada. Nuair a tháinig an tuarascáil amach tá roinnt míonna ó shin, ó choiste anseo in sa Tuaisceart, sílim, a bunaíodh, nó ó dheas, ní cuimhin liom cé acu, ach cuireadh, bunaíodh Coiste le hamharc ar chúrsaí infreastruchtúr traenach fud na hÉireann agus mhol siadsan, mar shampla, go mbeadh síneadh ar an iarnróid as Port an Dúnáin go dtí Doire agus an chúis le sin mar ansin bheadh an ceangal suas más mian leat bheadh an aontú agus nascanna ó Bhaile Cliath ar an traein suas go Port an Dúnáin athraigh ansin nó díreach ag gol ar aghaidh ansin go Doire ag gol ar aghaidh ansin agus tá siad ag iarraidh go mbeadh síneadh ar an iarnróid a fhad le Leitir Ceanainn Anois, tá ciall le sin. Tá sé ag iarraidh go mbeadh forbairt ar an ar an Ollscoil Mhig Aoidh atá i nDoire Cholm Cille, go mbeadh campas de sin i Leitir Ceanainn agus go mbeadh an an nascadh sin déanta idir Leitir Ceanainn agus Doire.

Caithfidh daoine a bheith réadúil. Níl an Tionól ná an Fheidhmeannas ag dul a réiteach na fadhbanna uilig go luath. Tá dúshláin ag baint le seo, dúshláin den tsórt atá ag achan rialtas fud na hEorpa, fud na hÉireann, cibé. Agus tógfaidh sé, mar a deir siad, b'fhéidir straitéis trí bliana, ansin straitéis sé bliana, agus b'fhéidir an straitéis sé bliana níos réadúla ó thaobh an síneadh iarnróid ach cinntiú go bhfuil sé sa reicneáil. Ok Eoin, an bhfuil tuairim agat faoi cathain i mbliana a bheidh an chéad olltoghchán Westminster i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain? Yeah, bhuel tá sé luaite faoi sin agus ar bhealach tá sé luaite an rud a tharla le George Galloway aréir in Rochdale agus gur chruthaigh sin go leor fadhbanna do Pháirtí an Lucht Oibre mar tá an cheist Gaza ina mhórcheist. Tá sé ag scaradh daoine sa Lucht Oibre. Tá cuid mhór, bhuel, cuid mhór, tá cúpla, bhuel, tá scór agus breis de chomhairlí i dTuaisceart Shasana nach bhfuil faoi smacht Páirtí an Lucht Oibre anois mar gur ruaigeadh iad nó gur éirigh comhairleoirí as mar gheall ar Gaza. So, tá sé ag déanamh dochar. B'fhéidir gur seo am ceart do na Tóraithe a bheith ag dul

you know, bithithe a dhéanamh ins an Bhreatain agus go n-éireoidh cúrsaí níos measa do Pháirtí an Lucht Oibre but cibé am a fhógrós siad é tá achan duine ag tuar gur tubaiste a bheas ann don Pháirtí Coimeádach. Beidh Páirtí an Lucht Oibre ar ais gach seans agus i gcás na n-aontachtaithe mar shampla caithfidh siad sin a mheas a chur sa reicneáil níl siad ag dul an caidreamh céarna a bheith acu le Páirtí na gCoimeádach agus atá acu. leis na Tóraithe so beidh athrú ansin, beidh impleachtaí aige don Tuaisceart. Mar a deir tú, is toghchán san Tuaisceart a bheas ann agus arís eile beidh buairt ar an SDLP, tá dhá shuíochán acu anois ach tá Sinn Féin ar mhuin na muice so tá siad cineál buartha, na himpleachtaí atá ag sin. Ó thaobh an DUP tá sé ag dul a bheith suimiúil fosta mar tá Sammy Wilson, Nigel Dodds, Jim Shannon, sin i measc feisirí eile atá ag cur in iúl go bhfuil siad iontach míshásta. leis an socrú a rinneadh an Feidhmeannas a thabhairt ar ais. So scoilteanna in sa pháirtí sin, an gcuideoidh an toghchán leis na scoilteanna sin a réiteach nó a dhéanamh níos measa? Níl fhios agam i bhfírinne ag an phointe seo. Fiú, fiú má tá an bua ag Páirtí an Lucht Oibre i Westminster, ceapaim go bhfuil baol mór ann don pháirtí sin sa Bhreatain go mbeidh mí na meala ana gearr acu agus iad sa rialtas. An aontaíonn tú le sin, Eoin? Bhuel, sílim gur aon pháirtí nua bíonn mí na meala sin acu, you know, I mean, sin, tá an pobal sásta, you know, bíonn sé go háirithe sa chéad chéad lá, an first hundred days, tá pobal sásta ligint dóibh, gníomhú le feiceáil an bhfuil siad ag dul a dhéanamh beart de réir briathair agus go minic bíonn páirtí iontach rialtas nua, bíonn siad iontach gníomhach ag an tús ag iarraidh an impreisiún a chruthú go bhfuil siad ag athrú cúrsaí agus sin, go deimhin, mar a bheidh sé ag Páirtí an Lucht Oibre. I mean. An rud atá ag Keir Starmer agus is léir go bhfuil sé i bhfad i bhfad róchoimeádach ag iarraidh an bua a fháil agus b'fhéidir de nádar gur duine coimeádach é ach nuair nuair agus má nó nuair atá Páirtí an Lucht Oibre i gcumhacht ansin níl an argóint sin ann a thuilleadh. Beidh air a bheith ag tabhairt airde don eite chlé insa pháirtí Beidh air a bheith ag ligint you know níos mó spás do dhaoine a bhfuil tuairimí éagsúla acu. Ní thig leis a rá ó tá muid, fanaigí go dtí go bhfuil muid i gcumhacht, beidh siad i gcumhacht agus tá, caidé, trí bliana déag, ceithre bliana déag acu le bheith ag teacht ar smaointí fá pholasaithe nua. So shílfeá in san am sin go bhfuil rud éigin déanta acu le go mbeadh polasaithe nua fiúntacha suimiúla acu a mhúsclós samhlaíocht mhuintir na Breataine.